Jenesis isiokwu nke iri anọ na anọ site n'amaokwu nke mbụ o wee nye onye bụ onyeisi ụlọ ya iwu sị kpojue akpa ndị ikom ahụ n'ihe oriri otu ha pụrụ ibu tinyekwa ego onye ọbụla n'ọnụ akpa ya tinyekwa ọkwa m bụ ọkwa ọla ọcha n'ọnụ akpa onye nke nta, ya na ego ọka ya. O wee mee dịka okwu Josef si dị, nke o kwuru. Mgbe ìhè ụtụtụ pụtara, e wee zilaga ndị ikom ahụ, ha na ịnyịnya ibu ha. Ndị ahụ siri n'obodo pụọ. Ha erughị n'ebe dị anya, ma Josef sịrị onye bụ onye isi ụlọ ya, Bilie, chụwa ndị ikom ahụ. Mgbe i ruru ha arụ, ị ga-asị ha, N'ihi gịnị ka unu were ihe ọjọọ kwụghachi n'ọnọdụ ezi ihe? Ọ bụghị nke a bụ ihe onye nwe m ji aṅụ ihe ọṅụṅụ, ya onwe ya jikwa ya arịba ama n'ezie. Unu emewo ihe ọjọọ n'ihe nke unu mere. O wee rue ha arụ gwa ha okwu ndị a. Ha sị ya, N'ihi gịnị ka onye nwe m na-ekwu okwu dị ka okwu ndị a? Ya bụrụ ndị oru gị ihe arụ ime ihe dị ka ihe a. Lee, ego nke anyị hụtara n'ọnụ akpa anyị, anyị si n'ala Kenan weghachiri gị ya. Anyị ga-esikwa aṅaa si n'ụlọ onye nwe gị zuru ọla ọcha ma ọ bụ ọla edo? Onye ọbụla n'etiti ndị oru gị a ga-achọta ya n'aka ya, ya nwụa. Ọzọkwa, anyị onwe anyị ga-aghọrọ onye nwe m ndị oru. Ọ sị, Ugbu a kwa, dị ka okwu niile unu si dị, otu a ka ọ ga-adị. Onye a ga-achọta ya n'aka ya ga-abụrụ m oru ma unu onwe unu ga-abụ ndị pụrụ ya. Ha wee mee ngwa wedaa akpa ha, onye ọ bụla akpa nke ya. Ha meghee akpa ha, onye ọ bụla akpa nke ya. O wee chọsie ike. N'okenye ka ọ malitere, ọ bụkwa na nke nta ka ọ chọbiri. e wee chọta ọkwa ahụ n'akpa Benjamin. Ha wee dọwa uwe mgbokwasị ha, onye ọbụla o bo ịnyịnya ibu ya ibu, ha wee laghachi n'obodo. Juda na ụmụnne ya wee baa n'ụlọ Josef. Ma ya onwe ya nọkwa n'ebe ahụ ruo mgbe ahụ. Ha wee daa n'ala n'iru ya. Josef wee sị ha, Omume gịnị bụ nke a nke unu meworo? Unu amaghị na nwoke nke dị ka m na-arịba ama n'ezie? Juda wee sị, Gịnị ka anyị ga-asị onye nwe m? Gịnị ka anyị ga-ekwu? Anyị ga-esikwa aṅaa gụọ onwe anyị na ndị ezi omume? Chineke achọpụtawo ajọ omume ndị oru gị. Lee, anyị aghọworo onye nwe m ndị oru, ma anyị onwe anyị ma onye ahụ nke achọtaworo ọkwa ahụ n'aka ya. Ọ sị, Ya bụrụ m ihe arụ ime nke a. nwoke ahụ achọtaworo ọkwa ahụ n'aka ya, onye ahụ ga-aghọrọ m oru. Ma unu onwe unu, rigokwurunụ nna unu n'udo. Juda wee bịakute ya nso sị, Biko onyenwe m, biko, ka oru gị kwue okwu na ntị onyenwe m. Iwe gị adịkwala ọkụ n'arụ oru gị, n'ihi na otu ị dị, otu ahụ ka Fero dịkwa. Onye nwe m jụrụ ndị oru ya, sị, Unu nwere nna ma ọ bụ nwanne? Anyị wee sị onye nwe m, Anyị nwere nna, bụ agadi, na otu nwa agadi ya, bụ onye nta, nwanne ya anwụrụwokwa. o wee fọdụ nwata ahụ naanị ya nye nne ya. Nna ya hụkwara ya n'anya. I wee sị ndị oru gị, Mee ka ọ rịdakute m, ka m wee tụkwasị anya m n'arụ ya. Anyị wee sị Onyenwe m, Nwa okoro ahụ apụghị ịrapụ nna ya. A sịkwa na ọ rapụ nna ya, nna ya ga-anwụ, i wee sị ndị oru gị, Ọ bụrụ na nwanne unu nke nta esoghị unu rịdata, unu agaghị ahụ iru m ọzọ ma ọlị. O rue mgbe anyị rịgokwuru oru gị bụ nna m, na anyị gosiri ya okwu niile nke onyenwe m. Nna anyị wee sị, Jeghachinụ zụtara anyị nwantịị ihe oriri. Anyị wee sị, Anyị apụghị ịrịda. Ọ bụrụ na nwanne anyị nke nta esoo anyị jee, anyị ga-arịdakwa, n'ihi na anyị apụghị ịhụ iru nwoke ahụ ma ọ bụrụ na nwanne anyị nke nta esoghị anyị jee. Oru gị bụ nna m wee sị anyị, Unu onwe unu maara na ụmụ ndị ikom abụọ ka nwunye m mụrụ nye m. Otu n'ime ha wee si n'ebe m nọ pụọ, m wee sị, N'ezie, anụ ọhịa adọgbusiwo ya, ahụghịkwa m ya ruo ugbu a. Ma ọ bụrụ na unu ekupụkwa nke a n'iru m, ajọ ihe adakwasịkwa ya. Unu ga-eweda isi awọ m ruo ala mmụọ n'ihe ọjọọ. Ma ugbu a, mgbe m ga-abịakwute oru gị bụ nna m, ma nwa okoro ahụ esoghị anyị bịa, ebe e kekọtara mkpụrụ obi ya na mkpụrụ obi nwa okoro ahụ, ọ ga-erukwa mgbe ọ hụrụ na nwa okoro ahụ esoghị anyị bịa na ọ ga-anwụ. Ndị oru gị ga-ewedakwa isi awọ oru gị bụ nna anyị ruo ala mmụọ na mwuta. N'ihi na oru gị nọọrọ nwa okoro ahụ mbe n'ebe nna m nọ, sị, Ọ bụrụ na emeghị m ka ọ bịakwute gị, emehiewokwa m megide nna m ụbọchị ndụ m niile. Ma ugbu a, biko, ka oru gị nọdụ n'ọnọdụ nwa okoro a ịbụrụ onye nwe m oru. Ma ka nwa okoro a soro ụmụnne ya rigo, n'ihi na m ga-esi aṅaa rigokuru nna m ma nwa okoro a esoghị m rigo, ka m wee ghara ilekwasị ihe ọjọọ ahụ anya nke ga-achọta nna m?